Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, Усэу гъэпса роман, адыгэбзэкӏэ зэзыдзэкӏа Щауей Мидэ. Усэ пычыгъуэхэм еджэнхэр, колледж культуры и искусств, отделение народных инструментов щӏэс студентхэр. Къандрокъуэ Замир, Абазокъуэ Азнаур, Тыхъужь Ринат, Сындыку Зарянэ. Шэрыб Сэтэней, Мэрыщ Дианэ. Щхьэгъусэм фызыр и псэм пищӏти, и ӏуэху зехьэкӏэр фӏэдурыст. Унагъуэ ӏуэхухэм хуит хуищӏати, езым мамыру гъащӏэр ихьт. Хъэлаткӏэ унэм щӏэст щӏэмыкӏыу, и зэш шагъыркӏэ тригъэут, пщыхьэщхьэ дахэхэм чэзууэ, гъунэгъухэр хьэщӏэу къахуекӏуэкӏт. Щхьэрыутӏыпщу, гушыӏэжхэу, зэми тӏэкӏу убэхэу зыхэст. Уэршэру пшыхьыр хэкӏуэтамэ, шей ӏэнэ Ольгэ кърагъэщӏт. къыщыхъурт, ауэ къыщыскӏэ гъуэлъыжыгъуэр дэкӏыжырт пщӏантӏэм я гъунэгъухэр. Щытыкӏэр гуауэм щытекӏуэжым, бампӏэ иӏахэр щхьэщыкӏащ. Щхьэгъусэр къыщигъэӏурыщӏэм, лъэкӏыныгъэшхуи зэхищӏащ. Иджы зэтес и ӏуэхухэр хъуауэ, и жыӏи унафи пхыкӏт, и лӏы ӏумпӏафӏэм тегушхуауэ, зэрищӏэу ӏуэхухэр иунэтӏт. Фӏэӏугъэ хуигъэтӏылът щӏымахуэм, щхьэ щищӏэт? Хэхъуэ-хэщӏыр ибжт. Щэбэтыр хухихат хьэмэмым. Унафэу хъуар ӏэмыщӏэм илът. Къэхъут зэзэмызи ягъэбампӏэм, ар щещхьэфауэ унэӏутхэм. Къохъу, ӏуэху бэлыхьым упэрытми, ущегупсыс ӏэбжьэнэ ӏуэху. Сыт уэ зэманым уеныкъуэкъуми? Пабжамэ хабзэм, ари ӏуэхущ. Евгений Чаадаев ещхьу, къытепсэлъыхьхэм яфӏэлӏыкӏт, ауэ щыгъынкӏэ зым емыщхьэу, зихуапэу псоми къащхьэщыкӏт. Икӏи сыхьэт зытӏущ емышу. Чэзууэ гъуджэхэм иплъэнт. Иужькӏэ унэм нэхущ вагъуэу, лыдыжу къыщӏэувыкӏынт. Зыщитӏэгъами цӏыхухъу фащэ, ар джэгум щӏэтмэ, пфӏэщӏт тхьэгуащэ. Фӏащар Татьянэт шыпхъу нэхъыжьым. Псэм фӏэфӏу цӏэ щӏэщыгъуэщ ар. Щызгъэлъэпӏэну напэкӏуэцӏхэм мы стхы романым хэзгъэхьар. Сыт абы щхьэкӏэ, ауэ гуапэу, ар гуми псэми дыхьэ макъщ. Гукъэкӏыжыфӏхэри мымащӏэу, абы епхауэ тхыдэм хэтщ. зыдумысыжым, гум къыдыхьэу, усэм хэхуахэм къинэмыщӏ, зы хъыджэбзыцӏэ къыхэпхыну, хэмыт ди деж щызекӏуэ цӏэм. Чэнжщ дэ абыкӏэ ди щӏэныгъэр, мы цӏэмкӏи дэ зыдогъэщӏагъуэр. Абы хуищӏат усакӏуэм тыгъэ, гур зыдэгуфӏэ япэ пщӏыхь. Мыкӏуэдыжын фӏы лъагъуныгъэ, зыхэзыщӏар хэмыт бэлыхь. Хуохъуж ӏэщӏыб джэгукӏэ ӏэфӏхэр, инджы нэгъуэщӏхэм ар дахьэх, жэщ кӏыфӏыр, мэзыр, вагъуэлыдыр, Мазэгъуэ изым къидза нэху. А жэщхэм мазэр ди уэздыгъэу, ди зэхуэзапӏэм дызышар, гурыщӏэ ӏэфӏхэр къигъэушу, щэху цӏыкӏуу нэпс щыщӏэдгъэкӏар. Ауэ иджы ар кидзыжкъым, дэркӏэ ещхьщ мазэр жэщ уэздыгъэм. Щыму щытауэ дакъикъитӏщи, Онегин къыбгъэдэкӏуэтащ. Уэракъэ къысхуэтхар къэӏуатэ, сэ сыкъеджащ абы, жиӏащ. Псэкӏэ бгъэвари зыхэсщӏащ сэ, фӏылъагъуныгъэ бгъэнэӏуащ. Пхэлъа пэжыгъэ къыдыхьащ псэм, си зыхэщӏыкӏри къэпӏэтащ, сыпхуэмеями сыпщытхъуну, пӏейтей сыпщӏын пхузэфӏэкӏащ. Зыхызощӏыкӏри и гум щыщӏэр, уолъагъу, зыкъэзумысыжащ, ныпхуэсӏуэтахэм зэ хэплъэж, унафэр уи пщэ дызолъхьэж. Унагъуэм гъащӏэр теухуауэ схузэфӏэкӏатэм сыпсэун, дапщэщми адэ е щхьэгъусэ Сыхъуну къикӏыгъам си кӏэн, Сыдихьэхатэмэ щытыкӏэм, Зы напӏэдэхьеигъуэ сэ, Уи фӏэщ щӏы быдэу, уи нэмыщӏу, Нысащӏэ сымыщӏынут зы. Жысӏэнщи фӏэрыщӏагъ хэмылъу, Сэ си щӏалэгъуэ сиӏыжам, Си гуауи гуапи дэзгуэшэну, Насыпи сиӏэу къыщӏэкӏам, Уэ зырат гъащӏэ гъусэ сщӏыныр, Сыгуфӏэу сызыдэпсэуныр. Ауэ а фӏыгъуэр сэр, сэркӏэ хамэщ, Зэкӏэ абы пэӏэщӏэщ псэр, Уи тэмэмагъри сэркӏэ пщӏэншэщ, Гулъытэрщ къэзмылэжьыхар. Шэч къутэмыхьэу щӏы уи фӏэщ уэ, уи щхьэгъусэныр сфӏэтезырщ, дызэрылъагъуми дэ фӏы дыдэу, щӏэх дыдэу узужэгъунщ. Иужькӏэ нэпсхэ схущӏэбгъэкӏми, ерыщу сыпэщӏэувэнщ, сэ гущӏэгъуэншэу сыкъыщӏэкӏым, уэ егупсыс сыт розэ пэж, тхуигъэхьэзырыр Гименейм. Ар дауикӏ мэхъу махуэ куэд ӏей. Яхуэтщӏ гулъытэр дгъэмэщӏэхукӏэ, дащохъу цӏыхубзхэм нэхъ гунэс, пэж белджылыуэ дгъэпудыхукӏэ, хъы дэзыхьэххэм нэхъ щӏэх нос. Фӏылъагъуныгъэм и щӏэныгъэу бгъуэтынущ гуапэчыргъэ зыбж икӏи фӏагъэщӏу лъагъуныгъэу щыӏэщ зи нэгу зезыгъэужь. Зрагъэпагэу апхуэдэлӏхэм пщӏэ инхэр я щхьэм ныхуащӏыж, а номин хьэлыр хыфӏадзэжу фӏыт, зэманыжьым къыханам. Ловласым и щӏыхь дэдзэжауэ лъэдакъэ плъыжьу, парикыжьу. Щыӏэщ ӏуитӏбзитӏу емызэшу, зы ӏуэхум куэд тезыжыӏыкӏ. Къыбжиӏэ пэтми зимыгъэнщӏу, ӏуигъэущыжу пкӏэрымыкӏ. Къыбжьэдэгуэжми псалъэ кӏыхьхэр, илъэс пщыкӏущ фӏэкӏ зимыныбжь, иущиижу хъыджэбз цӏыкӏухэр дагъуэу ямыӏэр ереукӏ. Хэт ригъалӏэу тхыгъэ цӏыкӏухэм напэкӏуэцӏитху-хы яхухех. Тхьэлъанэ нэ хэлъу къигъэпцӏахэм хуопсалъэ плъакӏуэхэр яхуещӏ, я анэ, я адэ шыпхъухэр, щагъэщтэу лӏыхэм пщащэ цӏыкӏухэр. Гупсысэу цӏыху есам лъэкӏынкъым, гущыкӏ нэгъуэщӏым хуимыщӏын. Зыхэщӏыкӏ зиӏэм хулъэкӏынкъым, зэман блэкӏам хуемыплъэкӏын. Блэ фӏыцӏэм ещхь си гукъэкӏыжхэу, зыхэмытыжыр гъэщӏэгъуэн. Уи напэр сыми ущӏегъуэжу, пхузэфӏэкӏынущ зэбгъэпщэн. Апхуэдэ ӏуэхухэр сфӏэтелъыджэщ. Онегин сэ къыщысцӏыхуам сегъэукӏытэрт и псэлъэкӏэм, и гушыӏэкӏэ дыдж щыхъуам, и уэршырыкӏэ ныкъуэкъуэкӏэм хъуэрыбзэщӏэх сызэсэжам. Махуитӏ хуэдизкӏэ и щӏэщыгъуэу, губгъуэ хуитышхуэм къиплъыхьащ. Ещанэм псыхъуи, ӏуащхьи, тафи, жыгей мэзыжьи иужэгъуащ. Арыкъ псынэпсхэм я даущым тригъэууэ къыщӏэкӏащ. Иужькӏэ жейм щиубыдыжым белджылы дыдэу зыхищӏащ. Усэ куэзыр е зэхыхьэшхуэ, уэрамхэм е уардэ унэшхуэ усакӏуэ гуэрхэм ехуэхей, зэрызэшыгъуэ мы дунейр, абы хандра псэуз къыпэплъэм къыкӏэлъыжыхьырт ещхьу ныбжьым. Уэ сыныпхуотхэ нэхъыбэжу, сэ сыт аргуэру ныбжесӏэн? Арами, сощӏэр уэ плъэкӏынущ, нэмыплъ тезырхэр къыстеплъхьэн. Ауэ, зыхэпщӏэу си щытыкӏэр, зыткӏуэпс гущӏэгъуу уиӏыгъам, сфӏощӏыр си закъуэ сумыщӏын. Уи фӏэщ щӏы уэ, мы си емыкӏур, сиӏэу щытатэм уэркӏэ гугъэ. Игъащӏэ псокӏи къомыщӏэнт. Си гу къихьам схуэмышыӏэжу, тхьэмахуэм зэи нэхъ кӏэщхъэжу, сыщыпӏуплъэнут уэ ди къуажэм, къыупсэлъхэми сыщӏэдэӏунт, слъэкӏам зы псалъи уэ пэздзынт, жыпӏар иужькӏэ зэзгъэзахуэу, сэ есхьэкӏынут, жэщи махуи. Зыгуэрхэм жаӏэ уцӏыхумыщӏу. Къуажэ пхыдзами удэзашэу. Дэ сыт? Дэ пагэм дыщымыщ, дыпщогуфӏыкӏыр, уди гуапэщ. Щхьэ укъэкӏуэн хуей хъуат ди деж уэ, къуажэ ӏэщӏыб икӏи пхыдзам? Усцӏыхуххэнутэкъым зеикӏ, уи бампӏи сэ зыхэзмыщӏэнт. Псэ пӏалъэмыщӏэ гузэвэхыр пщӏэххэну щыткъым, зэгъэжынт. Е шэч хэмылъу нэгъуэщӏ гуэрым щхьэгъусэ пэжи сыхуэхъунт, анэ гумащӏи къысхэкӏынт. Иджы щыӏэнкъым уи нэмыщӏу. Мы си гур сэ зыӏэщӏэслъхьэн. Ар уафэм къеха фӏэфӏыныгъэщ, сызейри уэ зы закъуэращ. Уи сакъылэт си гъащӏэу сиӏэр, сыщыпӏуплъэнур лъапӏэ хъуащ, Ди Тхьэм уэ си ухыгъэу усхуищӏащи, сылӏэху си плъапӏэри уэращ. Уэ сынопщӏыхьу щытащ сэ. Ущызмылъагъуми уищӏэрт псэм. Уи плъэкӏэ гуакӏуэр зэхэсщӏауэ, имыкӏт уи макъыр си тхьэкӏумэм. Куэд щӏауэ, ауэ мыпщӏыхьэпӏэу. Икӏи нахуапӏэми емыщхьу, Укъысхуэкӏуат, укъэсцӏыхуат, Мы си ӏэпкълъэпкъыр зэщӏэнат. Аращ мыр, жиӏэт си гум ӏупщӏу, Уи макъыр наӏуэу зэхэсщӏат. Сыдэӏэпыкъумэ тхьэмыщкӏэм, Гущӏэгъукӏэ сыхуелъэӏуу Тхьэм. Зыхэсхыу уэ укъызэпсалъэрт, Зыхэсщӏэу, слъагъуу къэхъут уи ныбжь. Зыкъысхуэбгъэщхъыу, зыптезгъащӏэу, Укъызэгуакӏуэуи къысфӏэщӏт. Уэракъэ къызэӏущащэр сэ, Си мелыӏыч хъумакӏуэ нэс? Есэ узиӏу, узихъу гъэунэхуакӏуэ, кхъыӏэ чэнджащэм сыкъыхэш. Сызыхь гурыгъум къегупсыс, е си щхьэр къэзгъэпцӏэжыр пэжщ, е си ухыгъэр сэ нэгъуэщӏщ. Зэрыхъу ирехъу, си гъащӏэ ӏыхьэр, иджы изолъхьэ уэ уи ӏэмыщӏэ. Нэпс щӏыщӏэзгъэкӏыр уэ зы закъуэрщ, къысщысхь, сыхъумэ, си псэ закъуэ, сэ нобэ ӏейуэ сыпхуэныкъуэщ. Уи зы ӏуплъэгъуэм сыпэплъащ, акъылкӏи сыпэмылъэщыжу. Солӏапэ, зыми сыкъимыщӏэу. Кхъыӏэ, пщӏыхьэпӏэм сыкъыхэш. Гурыфӏэгъуэнши уэ сумыщӏ. Е къэзлэжьамэ уи нэ лей. Соух, нэхъыфӏщ жызмыӏэм лей. Укӏытэм, шынэм сырегух. Пщӏэ гуэр къысхуэпщӏым зыкъэзгъащӏэ. Мы си псэр зей, уэращ зыгъащӏэ.